Ди нэтыным и хьэщӏэщ иужьрей зэманым ди театрым щыджэгун щӏэзыдза щӏалэгъуалэм и теплъэкӏи и зыфӏэкӏкӏи къахэлыдыкӏ адыгэ сценэм образ дахэхэр къыщызыгъэщӏ ди театраплъэхэм я гумрэ я псэмрэ дыхьэ Хьэхъупащӏэ Фатимэ. Псом ипэ къиху, артист ӏэщӏагъэм гу зэрыхуэпщӏам къытхутепсэлъыхьыж, итӏанэ, артист сыхъуащэрэт жыпӏэу уи щхьэ щыхужыпӏыжауэ щытари уигу къэгъэкӏыж. Иннэ, си гуапэ дыдэу, мис мы ӏуэхугъуэм сытепсэлъыхьынущ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мы ӏэщӏагъэм си гъащӏэр быдэу еспхащ. Япэ дыдэу Жьакӏэмыхъу Кӏунэ сабийхэм ядэлажьэу Къэзанокъуэ Жэбыгъи и цӏэр зезыхьэ Школа искусствым щылажьэу Кӏунэ деж сыкӏуауэ щытащ. Илъэсий сыхъут абы щыгъуэ. Арати, а илъэсийм щыщӏэдзауэ институтым сыщӏыхьэну, институтым седжэну мурад сщӏыхукӏэ Кӏунэ деж сыкӏуащ. А ӏэщӏагъэм сытету си гъащӏэм сызэрикӏуэныр а зэманырауэ къыщӏэкӏынщ къыщыхэсхар. Фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейщ псэлъэкӏэ, адыгэбзэр, адыгэ псалъэр къабжьу къэспсэлъыфу Кӏунэ сызэригъэсамкӏэ. Мис ар фӏыуэ къызбгъэдилъхьащ, абы къыщынэмыщӏауэ, театрым артистышхуэхэр, артист цӏэрыӏуэхэр здэлажьэм апхуэдэ хуитыныгъэ къысх къызитат, Кӏунэ пычыгъуэ гуэрхэм сыхэт хуэдэурэ, сэ сщӏэрэ, театрым ягъэувым е сабий роль хуейуэ, е, сэ сщӏэрэ, зыгуэрхэр гъэщӏэгъуэну мис апхуэдэу дыщигъэджэгуурэ, Мис абдеж сакӏэлъыплъщ, сеплъри, цӏыхубэр зэплъу, цӏыхубэр иригушхуэу лажьэ артистхэм хуэдэу сэри сыхъуну сыхуейщ, жысӏэри, мис апхуэдэу а зэманым къыщыщӏэздзауэ сыкъокӏуэкӏ. Япэм щыгъуэ театрым кӏуэхэр шэнт щхьэгуэ цӏыкӏу тесу, цӏыхур куэду кӏуэуэ еплъу щыта. Уэ а зэманым ухиубыда къыщӏэкӏынкъым, ауэ япэ дыдэу узэплъауэ щыта театрыр, пщӏэжрэ, Фатимэ? Япэ дыдэу сызэплъауэ щыта спектаклыр Громовый гул жерикӏи, адыгэ лъэпкъыр Тырку щӏыналъэм, мис а Истамбылакӏуэм теухуауэ, мис а гуауэ къэхъуам, адыгэ лъэпкъым илъэгъуа гуауэм теухуауэ спектакль Фырэ Руслан игъувауэ зэрытеатру хэту Япэ дыдэу мис абы сеплъыну сыкӏуауэ щыта. Ар езы адыгэ театрым кӏуауэ щӏэра? Езы адыгэ театрым сыкӏуауэ щыта, мис апхуэдэу Кӏунэ деж сыщӏэсуэ, Кӏунэ деж сыщеджу, мис мы спектаклым фыкӏуэ феплъ жерикӏи, япэ дыдэу мис абы сеплъри, зэман куэд дэмыкӏыу а спектаклым институтым сыщӏэмытӏысхьауэ иджыри хъыджэбз щӏалэ дыдэ и роль хуехьу апхуэдэ ӏуэхугъуэ къахукъуэкӏри, Кӏунэ дей сызэрыхэтым щхьэкӏэ театрым сызэрыхуэгъунэгъур ящӏэти, мис апхуэдэу а ролыр къыслъэсыжауэ щыта. Балигъ тӏэкӏу укъэхъуа иужь узыщӏэтӏысхьар мыдэ мы ди Налшыч дэт институтращ. Нтӏэ. Илъэс пщыкӏутхум ситуэ. Сыхуэпӏащӏэ къыщӏэкӏынт мы ӏэщӏагъэм, егъэлеяуэ сщӏэкъым. Сызэрыцӏыкӏурэ мис апхуэдэу къыщӏэздза, абы фӏэкӏа зыри сымылъагъуу, а ӏэщӏагъэм фӏэкӏа сытетын хумейуэ сыбжауэ срикӏурат. Арати мис апхуэдэу илъэс пщыкӏутхум институтым сыщӏэтӏысхьэри, мис абдеж къыщыщӏэздза нэхъ тегъэщӏауэ, нэхъ кууэ щыгъуазэ. сызэрыхуэхъунур. Еджапӏэр къыщыбухым щыгъуэ диплом лэжьыгъэу бгъэхьэзырар сыт хуэдэ? Еджапӏэр къыщызухам дэ ди курсыр зыӏыгъар Балъкъэр Тамарэщ. Тамарэ и фӏыгъэкӏэ, и нэӏэ къыттетуэ. Хэхауэ адыгэ курст дэ ди курсри, мыр адыгэ театрым хуэлэжьэну сабийхэм мис мы спектаклыр къагъэлъагъуэм нэхъыфӏщ жиӏэу хэплъыхьауэ спектаклиплӏ дыщыджэгуну апхуэдэ ехъулӏэныгъэ къыдитауэ щыта. Ар Рождество в доме Купьелло жери зы спектакль Шыбзыхъуэ Басир тхуигъэувауэ щытащ. Абыи дригъэджащ педагогищ-плӏы диӏауэ щыта, ди нэхъыжьу Балъкъэр Тамарэ щыта щхьэкӏэ. Мыдэкӏэ етӏуанэ спектаклыр Сгоревшая в огне любви жерикӏи Къубатий Мухьэмэд мыгъуэ игъэувауэ спектакль диӏащ. Мыдэкӏэ Брак по неволе жерикӏэ Мирзоев Султан Балъкъэр театрым и артист мис абы ещанэ тхуигъэувауэ щыта спектакль. Абыхэм си лэжьыгъэм елъытауэ зэрызкъэзгъэлъэгъуэн нэхъ кууэ гупсысэ хэлъу роль куэдыфӏ хэтащ спектаклищми. псом хуэмыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт Шыбзыхъуэ Басир и спектаклым щызгъэзэщӏа ролыр. Абы сызэрыщӏалэм елъытауэ анэм и ролыр къысхуигъэфэщауэ щыта Басир. Ар сэ си дежкӏэ егъэлеяуэ роль бэлыхьт. Институтым ущыщӏэсым щыгъуэ Шыбзыхъуэ Басир уи егъэджакӏуэу щытащ. Зэманыр кӏуэм кӏуэурэ къекӏэрэхъуэкӏ щӏыбжми уи лэжьэгъу хъуащ. Уи егъэджакӏуэм удэлэжьэныр дауэ къыпщыхъурэ иджы-тӏэ? Ар апхуэдизкӏэ фӏыгъуэшхуэщи, фи фӏэщ зэрыхъун утыкум уитуэ а уезыгъэджар Уэ уи гъусэжу щыджэгум де псалъэкӏэ схужымыӏэнкӏэ хъунщ, ауэ моу уи гур хэхъуэу, дауэ къыпщыхъурэ мобдей мыпхуэдэу егъэджакӏуэу, сэ си еджакӏуэу дызбгъэдэтауэ иджы зы утыку, зы спектакль, цӏыхубэ а къекӏуэлӏам мыр бгъэдэтлъхьэфынущ жыпӏэу абы ущегупсысым де уи щхьэфэцыр зиӏэту ехъулӏэныгъэшхуэщ. Гуапэ пщохъу кӏэзышхуэ. Ар нэхъыфӏыж щыхъур абдей егъэджакӏуэ хуэдэу моуэ уиущие хуэдэу щымыту, ауэ мис иджы си лэжьэгъу дыдэщ жиӏэуэ гуапэу къыбгъэдэту, къызэрыбдэӏэпыкъун ӏэмал зэрихуэу а спектаклым уи гъусэу щыджэгум дей ар ехъулӏэныгъэшхуэщ. Ар Балъкъэр Тамарэщ, ар Шыбзыхъуэ Басирщ. Мис абыкӏэ ину берычэт бесын яжесӏэну сыхуейщ. Си гуапэ дыдэ мэхъу, мис апхуэдэу сытрагъэгушхуэу къызэрызбгъэдэтым щхьа. Ущыджэгу спектаклхэм уэ езым нэхъ уигу ирихьу, мис мыр нэхъ къызохъулӏэ жыпӏэу сыт хуэдэ образ къыщыбгъэщӏрэ? Ар Инна. Упщӏэ дахэ дыдэ. Сэ сызэрыджэгу ролхэр Ролыр фӏыуэ умылъагъумэ, сыт хуэдэми къохъулӏэнукъым. Ар цӏыкӏуу ирехъу, ар комедием ущыджэгуу ирехъу, ар драмэу ирехъу, ар япэ дыдэу уи псэм дыхьэн хуей, а ролыр уэ къохъулӏэу цӏыхубэм и гум укъинэжын щхьэкӏэ. Я фӏэщ пщӏыфыну. Нтӏэ. Аращи, хэхауэ мис мы ролращ къызэхъулӏэр жысӏэу сыхуейкъым апхуэдэ гъуэгу сытетыну. Сэ комедиери сфӏэфӏщ, трагедиер, ар, ар хэхащ сэ си дежкӏэ. Драмэ, трагедиер ар фӏыщэу солъагъу, ауэ таурыхъми, мыкӏэ сэ сщӏэрэ, зэмылӏэужьыгъуэ жанрхэр сфӏэфӏ дыдэщ. Ауэ уи гум пэгъунэгъу дыдэу ухуей ухуэмейми зы къыхокӏ, ар дауикӏ драмэра. А драмэм схуейт и гугъу сщӏыну Вечно живые жери. Дэбагъуэ Роман спектакль зауэм теухуауэ мис а зауэм лъагъуныгъэм и къарур къызэрыхэщыр, зауэм цӏыхур зэрихъуэжыр, цӏыхур зыхуишэ гъуэгур къыхэщу спектаклыфӏ дыдэ диӏа. Ар апхуэдизкӏэ сфӏэфӏт, апхуэдизкӏэ си лэжьыгъэм адэкӏэ и къэкӏуэнур кууэ мис абы къыщыхэщт икӏи. Фӏыщӏэшхуэ хузощӏ Роман Дэбагъуэ нэхъыщхьэ роль мис абдей къысхуигъэфащэри, Вероника и ролыр щызгъэзэщӏа. Егъэлеяуэ сфӏэфӏт, гукӏи псэкӏи зэманыр сфӏэкӏуэдмэ си жагъуэу. Зы дакъикъэ нэгъуэщӏыпӏэкӏэ семыгупсысу, мис а ролым сыбгъэдыхьа, а ролыр къызэрызгъэщӏэным яужь сита. Нобэр къыздэсым Си псэм хэлъщ а ролыр, фӏыщэу солъагъу. Дымыджэгужу щытми, апхуэдизкӏэ япэ дыдэу мис а роль нэхъ куу, нэхъ роль гугъу дыдэу къыслъысахэм щыщщи, сытым дежи сщыгъупщэнукъым. Зыгуэр жиӏэжын. Хьэуэ. Занщӏэу абдежым и псэр щыхэкӏащ. Щыщӏалъхьэжари абдежра? Ар дэнэ здыхуэзэр? Смоленск ипщэӏуэкӏэ Етӏуанэ лъагапӏэм и деж.

Сочи щекӏуэкӏауэ щыта фестивалым Гуащэней и образыр щыбгъэзэщӏауэ щытащ Фатимэ. Мис абы узэрехъулӏауэ щытар къыджеӏэж. Гуащэней ролыр Инна апхуэдизкӏэ абы сехъуапсэт. Дэтхэнэ адыгэ пщащэм дежкӏи хэхауэ мис мы театрым щылажьэр емыхъуэпсэнкӏэ ӏэмал яӏэкъым а ролым. Ауэ уи чэзур къыщысам дежщ ар дауи щыбгъэзэщӏэныр е къыплъымысыхэнкӏэ хъунщ е плъысынкӏэ. Дэ ди театрым спектакль дахэ дыдэ диӏэщ Орел и орлица жери. Иван Грознэмрэ Гуащэнейрэ я зэхущытыкӏэр, мис абы ятеухуауэ ар къыхэщу спектакль дахэ диӏэщ. Ауэ ар щагъэувам сэ сыщӏалэт, сыщӏалэ дыдэу сыуват театрми, Ар сэ занщӏэу къызэрыслъымысыныр сщӏэт, ауэ уехъуэпсэну зыри зыми къыппиубыдым, арати сехъуапсэт. Мис а спектаклым а Марие дахэу къыщхощ, а Гуащэней зэфӏэкӏ иӏар сэ си дежкӏэ ар хъуэпсапӏэт, актрисэм дежкӏэ ар къэзгъэлъэгъуэну. Арати, мис апхуэдэу сехъуапсэ, сехъуапсэ, зэманыр кӏуэурэ, еуэри кинофестивалышхуэ Сочи щекӏуэкӏыну, Бэлагъы Любэ къызэригъэпэщауэ кинофестивалыр апхуэдэ ӏуэхугъуэ кърахьэжьауэ къопсалъэри къызжаӏэ. Мис мыпхуэдэ кинофестивалым адыгэ пщащэ фӏэкӏа мы ролыр къэзыгъэзэщӏэфын щыӏэкъыми, сэ сыхуейщ уэ хэхауэ мис мы ролым узгъэджэгуну, жери Бэлагъы Любэ ину берычэт бесын апхуэдэ зэфӏэкӏ къызбгъэдилъхьауэ щыта. Псоми зэрытщӏэщи, Усакӏуэ ӏэзэщ роман усэхэри етх арати, мис абы итхащ роман Царица жерикӏи. Мис а итхам теухуауэ а кинофестивалым къекӏуэлӏа дэтхэнэ зыри абы Британиемрэ Россиемрэ зэпищӏэу апхуэдурат а кинофестивальри. Мис абы щыщу къекӏуэлӏа хъуам езгъэлъэгъуну сыхуейщ спектакль узгъэджэгу жери Британием щыщ режиссерым игъэуващ

Фащэр сщыгъыу сыкъыщихьам утыкум адэ Лондон сэ сщӏэрэ а хамэ къэралхэм щыпсэухэм дауикӏ ар яфӏэгъэщӏэгъуэныщэщ нтӏэ. Мыр сыту дахэ дыдэ, мыр фэ фи фащэу ара жаӏэу, мис апхуэдэу сэ си дежкӏэ гуапэт ди адыгэ лъэпкъым и фащэри щызгъэлъэгъуэфу, ди адыгэ лъэпкъым къыхэкӏа пщащэм и къекӏуэкӏыкӏа ӏуэхугъуэр мис абыхэм я пащхьэ къызэрислъхьэфари икъукӏэ си гуапэ хъуауэ, сыгуфӏэжу, дэ сригушхуэу къэзгъэзэжауэ щыта. Артист ӏуэхум нэмыщӏкӏэ уэрэд жыӏэнми ухуеплъэкӏыу си гугъэ сфӏэкӏыну. Пэж дыдэщ, Иннэ. Артист ӏуэхур ар сэ си гъащӏэм япэ дыдэу Лъагапӏэ дыдэм тетщ, сытым дежи, абы сэ Тхьэм жиӏэмэ сепцӏыжынкъым, къызэхъулӏу щытмэ. Ауэ зэманыр мэкӏуатэ, гъащӏэр нэхъ плъыфэ ӏэджэ зыхэлъурэ нтӏэ нэхъ къокӏуэ, нэхъыжь дохъу, ди плъэкӏэхэр нэхъ зэбгрыхаурэ мэхъу. Аращи, уэрэд жыӏэным сэ сщӏэрэ, хэт къэфэным, хэт мыпхуэдэу иджыри нэхъыбэхэм улъэӏэсыну хуей мэхъу. утворческэ цӏыхуу ущыщыткӏэ. Ауэ ар псори зи фӏыгъэр сэ иджыпсту сыхуейт къыхэзгъэщыну. Хьэпэщыпхэ спектаклыр щыдгъэувым щыгъуэ Емкӏуж Анзор и фӏыгъэщ уэрэд жыӏэным зэрыщӏэздзар. Мадинэт и ролыр зыгъэзащӏэм ӏэмал имыӏэу уэрэд жиӏэн хуейт. Зэрытщӏэщи, абы и закъуэкъым а хьэпэщыпхэ спектаклым куэдым уэрэд щыжаӏэу хэтщ. Мис абдей артистхэр мис апхуэдэу уэрэдыр тхын хуей хъурикӏи, сыхуейми сыхумейми ролыр згъэзэщӏэн щхьэкӏэ, Уэрэд жысӏэн хуейт. Арати, сыгузавэу, Тхьэ сымыщӏэ уэрэд жыӏэным иджыри апхуэдэу семыгупсысат жысӏэурэ, мис абдеж къыщыщӏидзэри, уэрэд цӏыкӏури сызэримыгугъауэ, ягу дыхьащ цӏыхубэм, нобэр къыздэсым яфӏэфӏу йодаӏуэ.

Мадинэ уэрэдыр жыпӏэу абдеи укъыщыувыӏакъым. Ара Мадинэм сэ дэ сытригъэгушхуэрикӏи, мис апхуэдэурэ зым зыр къикӏыурэ дэ зы уэрэд цӏыкӏу иджыри стхыжын жысӏэм, иджыри зы уэрэд цӏыкӏу жысӏэурэ, хуэм-хуэмурэ а ӏуэхуми сыбгъэдохьэ, сфӏэгъэщӏэгъуэнщ. Ауэ дапхуэдэу мыхъуами, артист, уэрэд жызыӏэ

Уэрэд жыӏэным нэмыщӏ, Иннэ, сытым удихьэхрэ? Уэрэд жыӏэным нэмыщӏ, театрым нэмыщӏкӏэ, дэтхэнэ зы пщащэ, дэтхэнэ зы хъыджэбзым дежкӏи и хъуэпсапӏэу щытын хуейщ, пщэфӏэным дихьэхыну. Куэдым жаӏэ, Иннэ, артистыр, пщэфӏэфрэ. Актрисэр унагъуэм зыгуэр щищӏэфрэ жаӏауэ. Фи фӏэщ фщӏы актрисэм унагъуэ лэжьыгъэ зэрыхуэщӏэри, зэрылэжьэфри. Ди телевизореплъхэ. Аращ мис апхуэдэу пщэфӏэным егъэлеяуэ сыдехьэх. Нтӏэ сыт хуэдэ шхыныгъуэхэр упщэфӏмэ нэхъ къапщтэрэ? Адыгэ шхыныгъуэхэр дауикӏ Ар ӏэмал имыӏэу сыпщэфӏыфын хуейуэ. Уи къалэнщ. Си къалэнщ, нтӏэ. Си къалэнщ, ауэ сэ сфӏэгъэщӏэгъуэну театр артист ӏэщӏагъэм моу зыгуэр хэслъхьарэт, гъэщӏэгъуэн гуэру мыкӏэ сеплъарэт зэрыжысӏэм хуэдэпсу пщэфӏэнми сыбгъэдохьэ. Моу зыгуэрхэр мыбдеи гъэщӏэгъуэну зыхэслъхьарэт жысӏэурэ. Моу уэ уи тхылъ цӏыкӏу уиӏэж зэбгъэпэщауэ рецептхэр иту. Си тхылъ цӏыкӏу сиӏэжкъым. Пцӏы супсынкъым, ауэ. Интернетыр абзэр пхытэ. Интернетыр упсэу, интернетым къызохри, згъэщӏэращӏэу щӏызодзэ, зыгуэрхэр зыхэсщӏынтэ. О, уи гуэрхэри хыболъхьэ, пэжэ сымысми. Торт. Мыдкӏэ зэщӏэ уи кӏэпичкэ згъэхьэзырыну дыдэу солъагъу. Ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу Тырку щӏыналъэм укӏуэу щытыжми, абы фестивалышхуэ щрагъэкӏуэкӏти ухэтауэ щыта? Мис абы и гугъу къытхуэщӏыж. Ар апхуэдизкӏэ гукъинэж икӏи инт. Сигу къыщыкӏыжым деж зыпцӏ хэмылъу Щхьэфэцым зрегъэӏэт, япэ дыдэу къызэрыщӏидзар, мис а интернет жыхуэпӏэм усэ стхыми, сэ сщӏэрэ ди лэжьыгъэхэм щыщ зыгуэр къислъхьэми, мис апхуэдэурэ кӏэлъыплъурэ Тыркум щыщ абдеж Адыгэ Хасэ къызэрагъэпэщауэ ди уэрэджыӏакӏуэ, ди артистхэр ирагъэблагъэурэ концерт Сыпхуэдурэ ирагъэкӏуэкӏ. Арати, мис абыхэм щыщ зы Емуз Бэезэт жери икӏи, мис абы сыкъригъэблэгъауэ щытащ, къысхуитхри дыхуейт мис мы пшыхьхэр ебгъэкӏуэкӏыну. Адыгэ дунейпсо фестиваль къызэдгъэпэщащ, икъукӏэ ӏуэхушхуэ диӏынущи, Къеблагъэ жери мис апхуэдэу себлагъа хъуауэра, Иннэ. Абы щыгъуэ сэ си гъусар Кабардинкэ къэфакӏуэ гупыр, ансамблыр, мыдэкӏэ уэрэд жыӏакӏуэ Хьэкъул Оксанэ ди гъусащ, си гъусэу къыздэлажьэ Бетыгъуэн Джамбулэт ди гъусащ, мыбыхэм и кӏахэм щыщу. икъукӏэ къыдэхъулӏауэ къызолъытэ, концертищ щыттати, щыри ягу къинэжащ, зым зы пшыхьым дгъэлъэгъуар адрейм дымыгъэлъэгъуэжу гъэщӏэгъуэну зыхэлъурэ едгъэкӏуэкӏа. Апхуэдизкӏэ адыгэ куэд къекӏуэлӏат Гёксун деж щекӏуэкӏар, иужь дыдэ пшыхьыр А ди бзэр мис апхуэдэу зыӏурылъ цӏыхур уеплъамэ, нэгъуэщӏ щӏыналъэ укъэкӏуауэ, апхуэдиз адыгэ, уэ ууей дыдэ модэу ухэплъэмэ щыплъагъум, сэлам щесхыну сыкъыщихьам, сахэплъэри, псалъэр сщымыгъупщэжарт жысӏэу сыгузэват, апхуэдизкӏэ уи гур хигъахъуэт, апхуэдизкӏэ дахэти ар. Модэу ухэплъэм пхуэбжтэкъым абы адыгэу къекӏуэлӏар.

Ди хэкуэгъухэ, ди лъэпкъэгъухэ. Адыгэ дунейпсо фестивалым ипкъ иткӏэ Адыгэ Хасэм Гёксун къыщызэригъэпэща пшыхьым дэтхэнэ зыри фыкъыдогъэблагъэ. Ди псэр зыщ, ди бзэр зыщ. Ныщхьэбэ Тыркум щыпсэу адыгэхэу куэд мы пшыхьым кърихьэлӏащ, ар дэ ди дежкӏэ гуфӏэгъуэшхуэщ. Нобэ дызыхуэзэным дыхуэпӏащӏэу, дыхуэгуфӏэу. Хэкум дыкъикӏри, фи щӏыналъэм дыкъытехьащи, Тхьэм фӏы къыфхудигъакӏуэ. Дэ ди мурадщ мы пшыхьыр уэрэдкӏэ, къафэкӏэ, гушыӏэкӏэ гъэнщӏауэ етхьэкӏынуи, фи нэгу зиужьмэ, зывгъэпсэхумэ, ар дэ ди дежкӏэ гуфӏэгъуэшхуэщ. Sayın protokol üyeleri, ve çok sevgili misafirler. Хэт и нэм нэпс щӏэту. Кхъыӏэ, фымыкӏуэж, кхъыӏэ, фыкъакӏуэ, кхъыӏэ, дызэрывгъэлъагъу, жаӏэу, апхуэдизкӏэ яфӏэфӏу ахэр къыдбгъэдэтати, сигу ихужкъымэ. Мис апхуэдэу адыгэ лъэпкъыр зы щӏыналъэ дытемытми, лъагъуныгъэ ди зэхуаку дэлъу къызолъытэ. Алыхьым мис абы, мис ар тфӏэмыкӏуэду дигъэпсэу. Тхьэм жиӏэ. Мис а пшыхьым ар къыхэщащ. Фатимэ, уэ Тыркум лэжьыгъэ ӏуэхукӏэ узэрыкӏуэм щынэмыщӏауэ, сэ уи интернет напэкӏуэцӏым щыслъэгъуащ, зыгъэпсэхуакӏуи абы ущыӏащ. Дауэ зыбгъэпсэхуар? Тхьэ зыгуэрым къыддэлажьэ гуэрым жиӏат, Узэрылажьэм ещхьу зыбгъэпсэхуфу щытмэ, мис итӏанэ ущыцӏыху тэмэмыр, жери. Абы жиӏэм сытету сыкӏуауэра, си анэ цӏыкӏум и гъусэ сежьэри икӏи, хэт Тыркум зыщегъэпсэху, хэт нэгъуэщӏ щӏыналъэ макӏуэ, ауэ дэ цӏыхур куэдщ. Ауэ мы сыздэщыӏам сэ къыхэсхар. Утыкум уетауэ, искусствэм уетауэ ущылажьэм деж, зыщыбгъэпсэхум дежи зыщызгъэгъупщэнщ жыпӏэми зыщыбгъэгъупщэфкъым. Дэнкӏэ сымыкӏуэми а уэрэджыӏакӏуэхэр, а артистхэр здэщыӏэмкӏэ нэхъ сишэт. Щыхьболэт, сумкэр нэхъ лъагэу сӏэтынщ, ауэ мис мы си тхьэгъу цӏыкӏухэри къигъэкӏ хъункъэ? Тхьэгъур плъагъуркъым, Нэхъ гъунэгъуу къызбгъэдыхьэ. Мэеп. Щхьэр дэнэ здэпхьар? Уэракъэ жызыӏар тхьэгъур къигъэкӏ жыпӏэри? Ну Щыхьболэт. Щхьэри къикӏын хуейуэ къэплъытэркъэ уэ? Еуэ, еуэ иджыри зэ.

Щхьэр тэмэмкъэ? Тэмэмщ. Тхьэгъур тэмэмкъэ? Тэмэмщ. Мытэмэмыр сыт? Сумкэр. Сумкэр плъагъуркъым. Еуэ, еуэ иджыри зэ. Сумкэр нэхъ лъагэу соӏэт. Тӏощӏ хуэдиз тесхащи, зыгуэр къыхэпхыжынщ абы. Мы тепхар зиӏысыр сыт? Сурэт? Е, уэ сурэт зэрытепхыр дауэ? Ау. Мыр зиӏысыр сыт? Зы щӏалэ сиӏэщи, сурэттехыкӏэ дажи ищӏэркъым. Сурэттехыкӏэ къудей умыщӏэу уэ дауэ сэ сызэрыбдэкӏуэнур? Уа сурэттехыкӏэра зэлъытар? Аращ, Щыхь Болэт, сурэттехыкӏэр. Апхуэдэу екӏуэкӏыу щытмэ, иджыри тӏэкӏу сегупсысыжын хуей хъунущ сэ сыбдэкӏуэнрэ сыбдэмыкӏуэнрэ. Ӏэгъу. Тыркум дэ ди лъэпкъэгъу куэду щопсэу. Псалъэм папщӏэ, абы щыщ щӏалэ Тымэ удэкӏуэт. Гъащӏэм узыхуишэнур пщӏэнукъым, ауэ уи насып хэхыу щытмэ, зы бзэ къэбгъуэтамэ, гукӏэ псэкӏэ узэпэгъунэгъу хъуамэ, мис апхуэдэ щытыкӏэ зыхэлъ цӏыхур. Тыркуми, сэ сщӏэрэ нэгъуэщӏ щӏыналъэми, мис апхуэдэу уэ пэгъунэгъу цӏыху къэбгъуэтмэ, Сэ къызолъытэ абы уебэкъуэн хумейуэ. Ар ӏэмал имыӏэу адыгэу щытын хуейӏэ? Ар хэхауэ сыгушыӏурэ си ныбжьэгъухэм яжызоӏэ, Къэбэрдейм щымыпсэуми адыгэу щытмэ содэ. Уи хъуэпсапӏэхэм я зыхэзым и гугъу къысхуэщӏ. Си хъуэпсапӏэхэм адэ жыжьэу сыӏэбэнкъым, ауэ Си лэжьыгъэмкӏэ сыӏэбу щытмэ, си хъуэпсапӏэщ роль цӏыхубэм я гум къинэжын куэд къэзгъэщӏэну си хъуэпсапӏэщ. Гупсысэ щӏэлъу, езы цӏыхум ущииныгъэ къыхихыжыфу мис апхуэдэ роль куэд сыхуей къэзгъэзэщӏэну. Си щӏалэгъуэр имыкӏ щӏыкӏэ, си къару ситыхукӏэ си хъуэпсапӏэщ ар театрым теухуауэ. Мыдэкӏэ. Унагъуэ, си насып, сэ сщӏэрэ, мыбыкӏэ сыӏэбу щытмэ, псом нэхърэ нэхъ хъуэпсапӏэ ину сиӏэр, гукъеяуэ сымылъагъуу, гузэвэгъуэншу, гуфӏэгъуэр ди куэду, цӏыхуу дунейм тету хъуам узыншэ хъуну, сымаджэр нэхъ мащӏэу, фӏыгъуэ, дахагъэр нэхъыбэу, мис ар си хъуэпсапӏэщ. Ди телевизор еплъхэм сыткӏэ захуэбгъэзэнт? Театрым къекӏуалӏэ дэтхэнэ зы, си лэжьыгъэм кӏэлъыплъ дэтхэнэ зы цӏыхуми ину берычэт бесын вжызоӏэ. Сэ сщӏэр щӏэсщӏэжыр фэращ, цӏыхубэращи, Тхьэм апхуэдэ къару сэри къызит, фэ фыщӏемыгъуэжу, фи гур хэхъуэу, фи гур згъэгуфӏэфу апхуэдэ лэжьыгъэ сэ фбгъэдэслъхьэну, фэри Тхьэм Фи цӏыхунагъым, фи гуапагъым сэри сыщымыщӏэу, си мызакъуэу, ди театрым щылажьэ дэтхэнэ артистри дыщымыщӏэу, ди театр еплъхэ, ди телевизор еплъхэ, ину берычэт бесын вжызоӏэ. Иджыри зэ фигу къызогъэкӏыж ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэу щытар